Anois liom, tá Darren J. Mac an Phríora, iriseoir a chuireann an-chuid suim sa Ghaeilge, agus beidh sé ag caint liom faoi ainmneacha Gaeilge ar cheantair chónaithe nua. Fáilte ar ais chuig an chlár, Darren. Go raibh maith agat, Joe. Agus cén fáth an suim seo? Bhuel, tá suim agam sa Ghaeilge ó bhí mé trí bliana déag d'aois agus cé nár dheachaigh mé, nár fhreastail mé ar Ghaelscoil, d'fhreastail mé ar choláistí samhraidh sa Ghaeltacht agus tá roinnt Gaeilgeoirí i mo chlann So tá suim agam sa Ghaeltacht agus ba mhaith liom go mbeadh saol dátheangach ar fáil in Éirinn agus mar chuid de sin ba mhaith liom go mbeadh formhór de na ceantair chónaithe nua eastáit tithíochta agus bloic d'árasáin ainmnithe as Gaeilge amháin, you know. mar ceapaimse go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeadh an Ghaeilge go feiceálach, go fisiciúil, ní hamháin go mbeadh cumas labhartha ag daoine sa Ghaeilge ach go mbeadh sí le feiceáil agus táim i bhfábhar an dátheangachais mar sin agus cuid mhaith den am táim i bhfábhar rudaí a bheith i nGaeilge amháin freisin, you know. Yeah. Tuigim.
Agus tá tionscnamh ann ainmneacha Gaeilge ar cheantair cónaithe nua. An bhfuil ag éirí go maith leis? Bhuel, tá sé sórt níos casta ná sin. Like, téann an tionscnamh ar ais roinnt mhaith blianta. Bhí fás mhaith ann dó roinnt mhaith blianta ó shin agus ansin bhí an cúlú eacnamaíochta againn. Agus anois, timpeall an stáit, le roinnt blianta anuas, níl ach timpeall 10 faoin gcéad de cheantair chónaithe, eastáit tithíochta agus bloic d'árasáin le roinnt blianta anuas ainmnithe as Gaeilge amháin. So, is uimhir suntasach é sin, ceapaimse, ach bhí sé níos airde roimh an cúlú eacnamaíochta i rith na blianta, an Tíogar Cheilteach. so ba mhaith liom go mbeadh sé i bhfad níos airde so tá sí ann go suntasach i roinnt condaethe áirithe níl sé chomh suntasach ná sin ach i roinnt condaethe eile tá sí níos suntasaí ná sin so ba mhaith liom go mbeadh i bhfad níos mó ann you know. Ok, yeah, yeah. Agus chruthaigh tú féin ríomhthionscadal nó e-project i leith an ábhair seo, abair linne faoi sin?
Yeah, chruthaigh mé é i 2009, i rith an chúlú eacnamaíochta, mar ní raibh tithe á thógáil, so cheap mé go raibh sé sórt am oiriúnach chun a leithéid a dhéanamh, agus bhain mé úsáid as an suíomh gréasáin slideshare dot net, ach anois tá suíomh gréasáin speisialta agam dó, ainmneacha Gaeilge, dash, Éire dot blogspot. com, agus tá a lán nascanna agus griangrafanna agus podchraoltaí agus giotáin chainte just ag caint faoin ábhar amháin so is sort suíomh gréasáin lárnach é i leith an ábhair a chruthaigh mé you know. Mm. Agus ag breathnú ar an todhchaí, an síleann tú go bhfuil fás i ndán don Ghaeilge i leith ainmneacha Gaeilge ar cheantar cónaithe, i mBaile Átha Cliath san áireamh? Déarfainn é, mar, i mBaile Átha Cliath, sa Chomhairle Cathrach, tá polasaí ainmnithe Gaeilge amháin i bhfeidhm anois agus níl na ceantair seo ach sórt ag tosú. Tá a fhios agam go bhfuil ceann sa Chúlóg a bheidh á thógáil go luath agus tá sé ainmnithe i nGaeilge. So de bharr go bhfuil an polasaí ainmnithe sa Chomhairle Cathrach agus tá sé i bhfeidhm i gComhairle Cathair na Gaillimhe le roinnt mhaith blianta anuas, freisin. De bharr sin, déarfainn go bhfuil fás i ndán dó, ach, mar a dúirt mé, níl ach timpeall 10% timpeall na tíre. Agus an bhfuil tú i bhfabhar go mbeadh 100% de na ceantair cónaithe nua, eastáit tithíochta agus bloc árasán i mBaile Átha Cliath agus timpeall na tíre ainmnithe as Gaeilge amháin? No, níl mé i bhfabhar 100%. B'fhéidir uaireanta go n-oibreoidh sé sin, ach go háirithe in áiteanna le stair láidir Angla-Éireannach cosúil le Baile Átha Cliath. Uaireanta ceapaimse go ba chóir go mbeadh ceantair áirithe ainmnithe either i mBéarla nó go dátheangach. Like, ceapaimse, go háirithe i mBaile Átha Cliath, go ba chóir gach ceantar nua a thógáil ar bhonn cás ar chás, case by case. So, like, fad is nach bhfuil conspóid ann, táimse sásta iad a bheith ainmnithe i nGaeilge amháin, ach uaireanta tarlóidh sé, ceapaimse, go mbeidh stair láidir áirithe Angla-Éireannach in áiteanna áirithe, agus uaireanta, sna cásanna sin, ba chóir dúinn a bheith níos solúbtha, you know. Like, mar a dúirt mé, níl ach timpeall 10 faoin gcéad ainmnithe timpeall na tíre, sa stát, as Gaeilge amháin. Má táimid ag caint an bhliain seo chugainn agus má tá an fhigiúr sin ardaithe go 20 faoin gcéad bheinn an-sásta. Go hidéalach timpeall na tíre, Thuaisceart Éireann san áireamh, an oileán ar fad, ba mhaith liom go mbeadh os cionn 80 nó 90 faoin gcéad acu ainmnithe as Gaeilge amháin ach uaireanta, go háirithe i áiteanna le stair láidir Angla-Éireannach, ba chóir go mbeadh uaireanta solúbthacht a bheith ann, ceapaimse, you know? Yeah, fair play as sin Darren, agus go raibh maith agat as teacht ar an chlár. Go raibh maith agat Joe.